Anuraidh, chaill Ard Mhacha darna cluiche ceannais Uladh as a chéile tar éis ciceanna éirice nuair a d'ardaigh Dún na nGall an corn. Ach ag deireadh an tsamhraidh, bhí athrú tagtha ar chúrsaí agus d'éirigh le hArd Mhacha Craobh na hÉireann agus Corn Sam Mhig Uidhir a bhreith abhaile leo. Chuig an dá fhoireann a mbíodh sa gcluiche ceannais Uladh arís i mbliana. Mícheál Ó Drisleáin, i mbun tráchtaireachta. Tá an atmaisféar go deo anseo i gCluain Eois ó mhoch maidin agus sinn ag súil go mór leis an gcoimhlint idir an dá thaobh go bhfuil seanaithne acu ar a chéile. Deis anois ag Dún na nGall an ceann san ag taisteal ó Ciarán Thompson. Iarracht dhá phointe ansan aige. Sáriarracht ansan ag Thompson. Dún na nGall gafa chun tosaigh arís. Obair mhaith díreach lasmuigh den stua. Anois Ard Mhacha ar an ionsaí, an ceann san iompartha tríd agus ag an deireadh an obair cosanta le déanamh anois ag Dún na nGall. An cúl báire, is breá leis teacht chun tosaigh agus deis ansan ar cúilín ag Oisín Conaty, sin dhá cheann as a chéile ansan aige siúd agus an bhearna thar n-ais go dtí aon chúilín amháin. Scór maith ansan. Deis ceann contúirteach imithe isteach ansan ag Dún na nGall ag iarraidh Murphy a aimsiú istigh. Ag an deireadh tá sé ag teacht amach ansan. Oisín Gallen an ceann san ag casadh agus an tríú cúilín ón imirt ag Gallen ag tús an chluiche. Scór maith aige siúd. Dún na nGall tar éis socrú níos fearr. Dar ndóigh, chasadar i gcoinnibh a chéile anuraidh agus bhí am breise agus ciceanna ag teastáil. Agus an lámh in uachtar ag an deireadh ag na Conallaigh agus, bhuel, tá Ard Mhacha ag iarraidh é sin a athrú i mbliana ach tá Dún na nGall níos fearr. Deis eile ansan ag Ciarán Thompson. An tarna dhá phointe aige siúd ins an chluiche agus dúbailt scóranna anois. Ardscór. Dún na nGall istigh leo féin ag tús na himeartha anso. Tá sí briste ag Ard Mhacha ansan. Rith tríd arís ag Crealey. Níl an luas céanna iontu is atá i nDún na nGall ach tá seans ansan ag Oisín O'Neill agus an dá phointe aige. Taispeántas iontach leis na scóranna nua ins an chéad leath anso agus an ceann seo thar an trasnán. Anois, bhí an chéad leath go maith. Táimid ag súil go mbeidh sé díreach mar sin arís ins an tarna leath anso i bPáirc Naomh Tiarnaigh i gCluain Eois agus tráthnóna álainn chun peile, te go maith thíos ann freisin. Deis ag Dún na nGall ag tús an dara leatha. Michael Murphy fillte tar éis éirí as agus, bhuel, tá sé ag cabhrú go mór le Dún na nGall i mbliana. Scór maith ansan. Dar ndóigh, ag teacht go dtí an staid seo. Bua maith ag Ard Mhacha ar Aontroim ach ansan sár-choimhlint i gcoinne Thír Eoghain ins na babhtaí leathcheannais. Cúilín eatarthu. Deis ar an dtaobh eile ag Dún na nGall an ceann san imeartha tríd. Bhfuil seans ar chúl ag an deireadh stoptha ach tá sé neadaithe sa líontán. Tá an cúl ag Hugh McFadden ag an deireadh. Tarraingthe air agus anois Jim McGuinness breá sásta. An chéad cúl feicthe anso i gCluain Eois. Cad é mar chic. Scil iontach agus scór cinniúnach ag Dún na nGall. Leis an gaoth sna seolta ag curaidh na bliana seo caite i gcomórtas Uladh agus an tríú cúilín anois ag Michael Murphy, istigh leis féin ag stiúrú cúrsaí i measc na dtosaithe agus lucht leanta Dhún na nGall breá sásta leis. Scór ag teastáil go dóite ó Ard Mhacha, sé chúilín mar fharasbarr ag Dún na nGall. Deis ag Stefan Campbell díreach istigh ar an bpáirc. Tionchar go cinnte ansan. 30 soicind istigh agus an scór aige. Tá sé céanna na micheart tar éis a chúngú arís. Ethan Rafferty lárnach ins na gluaiseachtaí ag Ard Mhacha. Ana chúl báire. Ceann san imeartha tríd. Smacht ag an deireadh. Deis scórála ansan ag Ard Mhacha. Téann siad siar dtí Oisín O'Neill. Agus an cúigiú cúilín ag an naoscaire sa chúinne ach comhimirt iontach ansan ag Ard Mhacha. Ar ndóigh, chun teacht dtí an stáitse seo, trí chluiche ag Dún na nGall. Bhuadar ar Dhoire, ar Mhuineachán agus ar an Dún. Ach seo an ceann a theastaíonn uathu a bhuachaint. Ach tá deis ag Ard Mhacha an ceann san sleamhnaithe tríd. Ceann contúirteach ach tá sé imithe thar an trasnán ag an deireadh. Agus, bhuel, bhí an t-ádh leotha. Jason Duffy Agus ciallaíonn sé nach bhfuil eatarthu anso i gCluain Eois ach an bhearna is lú. Críoch dhrámatúil mar a bhí againn anuraidh. Seo chugainn Ard Mhacha, Jarly Óg Burns. Ansan oibrithe tríd agus tá sé thar an trasnán. Sárchúilín ansan ag Oisín Conaty. Tá na foirne ar chomhscór anso. Á, dráma go deireadh. Agus an chuma air go mbeidh am breise. arís ag teastáil. An cic amach tógtha ansan ach sin é é, an bonnán séidte ansan. An réiteoir Brendan Cawley ag rá arís don tríú bliain as a chéile, am breise ag teastáil i gcluiche ceannais Uladh. Bhuel, Dún na nGall ar fheabhas sa chéad leath ach feabhas cinnte ar Ard Mhacha insan tarna leath ansan. Deis ag Jarly Óg Burns agus Ard Mhacha gafa chun tosaigh. Thiocfadh cúpla rud a athrú ón bhliain seo caite, rialacha nua, Ard Mhacha mar churaithe uile Éireann chomh maith. Anois deis ag Niall O Donnell féachaint ar na roghanna. Bhuel, ag an deireadh, an rogha ná triail ar chúilín dá chuid féin agus tá sé aige! Sár chúilín ansan ag O Donnell. Na foirne cothrom arís. Is dhá nóiméad nó mar sin le dul na foirne ar comhscór. Gach scór ins na nóiméidí seo cinniúnach, an ceann san blocáilte ach ag an deireadh. Sciorrann sé amach agus tá deis ansan ag éinín na gcéadta cath sin é Stephen Campbell an tríú cúilín ansan agus Kieran McGeeney, bainisteoir Ard Mhacha, tógann na nótaí ansan. An dá chraobh deireanach as a chéile caillte ag Ard Mhacha, ní bheidh siad ag iarraidh trí cheann as a chéile a chailliúint annso. Anois deis istigh ansan ag Dún na nGall an briseadh atá agus seans ar cúl agus tá an cúl ansan ag Ciarán Moore agus sin scór thar a bheith cinniúnach agus an t-am ag imeacht ansan. Chímid arís ag sleamhnú tríd, spás aige agus ag an deireadh Rafferty. Níor éirigh leis lámh a chur leis. Cúl maith ag Ciarán Moore. Anois brú ar Ethan Rafferty. Deis ar dhá phointe agus na foirne a tharraingt cothrom. Tá misneach aige agus tá go deimhin! Tá an dá phointe ansan ag Ethan Rafferty agus ag Ard Mhacha agus ní féidir na foirne seo a scarúint ó na chéile. An t-am geall a bheith caite. Bhfuil duine éigin díobh chun laoch a dhéanamh dóibh féin annso agus Craobh Uladh a bhuachan nó an mbeidh ciceanna ag teastáil, deis ag Dún na nGall agus ag Niall O Donnell an ceann san thar an trasnán, cúilín amháin, b'fhéidir go ndéanfaidh sé sin an gnó agus cuma na maitheasa anois ar Dhún na nGall Craobh Uimhir 12 a bhaint annso tráthnóna, i gCluain Eois, tréis sár-choimhlint peile. Foireann Jim McGuinness tar éis Craobh Uladh a bhuachan don tarna bliain as a chéile, Craobh uimhir 12. Dráma go deireadh. Briseadh croí d'Ard Mhacha ach seo lá na gConallach arís.